for ndị si na nwoke ada agba mbọ gịnị bụ ihe a ọgwụ oke lee ya nwoke na-ele ọgwụ oke nke a gịnị ka ọ na-alụ nke a nke ji amagide amagide oke nke nke a na-eme isi eme isi oke nke maka ọchịcha ị fụgonu ngwa afịa nwoke nke bụ nke nke oke bụ nke a na-eme isi emizi
ee asị m nwunye ya chelụ m mana abịabazie m ọ bụrụ na nwunye ya apụgo nke a bụ nwa ya ee Igbo bụ Igbo Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ asịkwa m nke onye chi ya zelụ abịago m tata anụnwa ee na-ekenekwa Ikenga ụmụ echi misi Ugochukwu si ya daalụ ọ ya nwa bugodo onye nye m 1 million naira si m wetalụ ị before nwunye ga ati aja ndụ na-ekenekwa m Ogbuefi Agụtọkụ ndị kpọọ m yọba m even my 001 na-ayọ m si m biko m nachite azụ so ọ ya ka m bịalụ ka m malụ ka eyi esi m eme maka na ihe m bịa ka m wele ego a nyezie nwunye gị ebe ọ si na ego ka ọ chọrọ mana nwunye ya apụlụ jebe afịa ọ na this man ada agba mbọ ị ma na nwaanyị gote ala bread unu nwa ka m na-agwa nwaanyị gote ala bread n'ụlọ ọfụọ ọlọ gị nwa jee nụta ya ọlọ gị nwa na-enye ya nri maybe na o gotego nri two or three times ọfụkelu eziokwu akọkọto ife ikwu e si na ọ the woman na-ebu the family mana ọ for better for worse ee ọ ya ka 77 ji wee si na ọ bụrụ na ọ nwaanyị na-azụ nwoke nri n'ụwa nwoke ata ofu n'elu ụwa ma kwe n'isi unu a na-asị m jụọ the woman ka ọ kọwa ka ihe ọ na-akọwa biko ọ na-achụ nwaanyị ọ na-aṅụ mmanya
mmadụ na ọnụ na-egokwanụ ọgwụ oke o ji eple ya because ọ bụ ihe ọ fụ na bucket mmadụ na ọnụ na-egi ya ede Okay. o ya eji wee leta nnekwu ego wee ngwa kee ihe a kịta ego ole dị n'ime ihe a na kee ihe ọ ya-eleta n'ihe a kịta kee ihe ị chọ ka ọ lee ị na-azọli ego and agwa m ya ya chelu m ọ jebekwa afịa jee ile fịọ fịọ amarọ m ma iwe bụ ihe mee na o ji wee pụọ mana unu afụgo na Chukwu na-eme ihe sọlị ya ịghọtago so o nwe obele ego m weta ka ị wee support ihe na ọgwụ oke gị a ịghọta ee ka ọ support ọgwụ oke a ka ọ bụrụ na ihe ọ na-eme ọ na ọ dịrọ mma so mma ka ọ ga na-adị so achọrọ m ka m wele obele ego sọpọtụọ ya maka na nke ọzọ nee ya ihe dị ebe a 50,000 naira nke a bụ nke ị ee m were ya na-asọpọtụ ị ọ ya nwa ka m bịazielu ị thank god

ekele m ebrisiwetebe a chineke gozie unu mmaji kwuru mmaji mmaji kwuru mmaji unu ga-adị ogologo ndụ na arụ isi ike unu jikọ akọghị unu mmaji kwuru mmaji n'aha jizọs kraịst chineke gboo batala keke onye ka

na ngwa afịa o nwekwu ihe fa na-ele ebe afụ Ọ gị nwa nwe ya ọ bụrọ nke nwunye yi gị nwa bụ ihe nwe ya ebe ọ bụ na ọ na-azụ ego ya zụzie keke amara m ebe m na-ebichukwu na-ebihe sọl ya and ya nwere onwe ya enwekwugo agwa m ya ya chelu m maka ego a achọzi m ka m were ego anyị ya ezi akụ ya keke mana ọ naghị efe ọjaba afịa ị ghọtago

nwa bụ ihe nọ wee na-eme ekishọn ihe a na-eme wee na-aga ị ghọtago so ka m sọpọtụọ gị with obere ife nee ya ebe a ihe dị ebe a bụ 100,000

o likwa mụ ọnụ amadị m ka dị keke si wee bịa mana ya amasị my own independent 001 ọ gbasị gị na ọka ọdịo na isi m na m na-eko ka isi na nchọ ka m koluo ya n'isi wee mee ya ọ bụrọ izi ọ bụrọ ịbụa ọ bụrọ ịtọ my own excellency agwa gị ka m ọda arụ my own gọvanọ onye gbara gị gwara gị nene ya nụ. Eh, nene ya nụ. nene ọchị awago nwoke ọsọ mụ ya agwa gị ka obi adị

ọnwụ izu oke o na tupu atụgo na-egozi gị ehe ee saa anyị foto nwoke ọma saa anyị ya ọnụ ụwa na nke mpi ya bụ ka anyị gote ya ịghọtago keke ya ba ee na eki na akwụkwọ receipt ịghọtago nke a dị ebe a kịta bụ gị nwa nwe ya nwa ka ego nwa gonye gị ya nwa butere gị ya mana n'ezie condition dị na ya condition dị na ya bụ na m na-abịa mara ego na ịgbata in three months ka m malụ ma ka nkili akwa people maka ụfọdụ ya si na na di ya na ịmago onu so m bịa three months m fụ ego ị gbata ka m maa ma nwunye gị ọ na-egbochi gị ọnụ ka ọjọọ sụ ka ụmụ nwaanyị dị ị na-ege ntị mana na-ebi na akwa nsa keke eme i tinye egwu buru ụmụ gị na na-agba egwu
Ee.

biko na ego mmiri anyị wetara na nke ndị aja efe okay ọ bụghị ka m bịa jee nyefe 1000 ego mmiri ṅụọ ka ọ bụrụ mmiri i nye m maka since m bịa be unu echeberọ m ọjị

ebe a ị na-abịa nna agwa ya ya bụ ihe chukwu ihe family ga-eru maka chukwu ma na o nweghị ihe gabiga n'aka nwunye very much ọ ya mere ihe niile a ji na-eme for a reason kene chukwu sị ekele dịrị ya na chidera na odego ọkọchị tọn ọka anyị na-anwa sị m ndo Ekwugbugo m onwe m. Ekwugbugo m onwe m.